eruola ala Owerri wụ the heartland the heartland of the whole Biafra we have heard the history maka Igodomigodo mana when the name Owerri is mentioned go and check our history is the heartland o nwere ihe a na-achọ n'Owerri ahụ and anyị nwa na onwe anyị amara na unu niile amara na ndị kpọbara ha n'Owerri ahụ number 4 that became number 1 now I want to talk to my people ụmụnne m ọkwa ịhụrụ ọrụ a ekeela ya eke o and onye ọwụla nwere ka o ketara onye ọwụla si na onwe nke o ketara tụrụ onwe ya ashị onye ọwụla nwere ka o ketara enwere m nke nketara ị nwere ka iketara o nwere ka onye ọzọ ketara enwere ka gọọmenti ketara state anyị nọ ugbu a ee eh, onwe onye ga-anafụ anyị si na anyị awụhụ nation ka ahụ ọwụ mmanyere gaferela ọkụkọ mmanyere gaferela ọkụkọ so we are now a nation ihe ọ sọkwara ha mee otu ọ sọkwara ya dị nation ahụ ịwụ ka ịwụ aga na-atụ ya but o nwere ihe m chọrọ ka unu mara my dear people ihe m chọrọ ka unu mara wụ unu kwesịrị ịdị ndụ baa n'obodo ahụ so anyị niile kwesịrị ị na-eche sị anyị kwesịrị ịdị ndụ n'ime ala ahụ nke chineke nyere anyị o nyere ha ke ha ha hapụ ke ha bịa na ka anyị anya akpọ ha ọkụ bịa bịa igbu anyị now ebe gọọmenti anyị nọ ugbu a gọọmenti anyị nwee ike meghe ọnụ si unu jee jee lụwa na ọgụ jee gbuo unu no but unu ma na self defense wụ your right now my dear people Anyị nwa wụ ndị ndị ọbụla wụ ndị nọ na-anọghị n'ụlọ na-anọghị n'ebe ahụ na zoo ahụ with unu niile enwere ka enwere ka anyị ketara and ka anyị ketara wụ iweta ego ikpe ekpere na ikwu n'ọnụ na ịga ije ụkwụ na ide akwụkwọ now unu onwe unu nọ n'ụlọ onweghị ka ọ bịara abịa ga-ejikara onye nwe ala ike and the thing is that the truth ebe eziokwu ihe niile nọ bidoro ị kwetala na ndị na-achị gị ahụhụ gị n'anya ị kwetala na ọ ha wụ ndị na-egbu gị because ị ga-akpọ onye gbara gị egbe si ya bịa bịa ghọọ gị mgbọ ọ ya ebe ndị be ka anyị nọ na-eme this big mistake ka anyị kwụsị na ị na-ada apari anyị daga ị gahụ ịkpọ onye gbara gị egbe si ya bịa bịa ghọọ gị mgbọ onye gbara gị egbe chọrọ ka ị nwụọ adụma na egbe agbagogbu ndị politicians ihe gbaga anyị ndị politicians wụ ihe gbaga anyị now lee ihe m chọrọ ịgwa unu unu onwe unu nọ n'ụlọ ndị ebe igbu na ụmụaka mụrụ amụ ụmụ ijiriji na ijiriji ndị ọcha na ndị rere onwe ha dịka Hope Ụzọdịmma ha collaboratiri together kpọbata ọha ihe ga-egbu unu unu amahụ na ha onwe ha achọghị ịnwụ unu echefuru na mgbe maazị simon ekpa nọ dati ha shi na ndị nwaanyị ha n'obodo ha bidoro bekwa bewara gọọmenti naijiria akwa sị na ndị di ha niile anwụchana na ha jega n'ala biafra unu echefuru echefu elee ihe gburu ha ihe gburu ha because o nwere ndị n'ebe ahụ chere ha now m agwa unu ụmụnne m ọgụ anyị lụga wụ ọgụ ekwensu na ọgụ chineke and ọgụ anyị lụga o nwe mgbe chineke sị gị gị nọrọ kpewa naanị ekpere ka ndị iro gị were ndụ gị o nwe mgbe ọ nọ n'akwụkwọ nsọ o nwe ebe ọ nọ n'akwụkwọ nsọ ihe niile mega ugbu a doro onye ọbụla anya sị ma ndị ụkọchukwu ma ndị chigo na-achịga Ma ndị unu che na ha kwughagoro unu ọnụ ha ọnụ unu ha niile nọ n'otu otu ite na-eshi ya na-agbọ kwụtụkwụtụ so ọgụ na mgba nọrọ anyị na ha yes ọgụ na mgba nọrọ anyị na ha elee ihe m ji ekwuga this thing unu aga aga ga rahụ ụra a bịa nara ụnụ ụra onye rahụrụ taa rahụ echi ọ rahụna oge eruola mgbe ndị Igbo ji ewefụ ihe ha ji awụ ndị Igbo lee m agwa unu ndị agbaghị aka ma ndị ọcha nọ n'ime ha ma ndị ojii nọ n'ime ha ihe oge anyị nọ oge a wụ anyị nọ wụ oge dị egwu wụ oge dị iche wụ oge ike ji eme ite ike ihe m ji ekwuga ihe a wụ ha onwe ha wụ ndị ọcha anyị nọ na nke ha unu amahụ nshi ha ji mm, ihe ndị bekee na-akpọ majik pawa emega ihe ha mega n'afrịka ọ bụrụ na unu ama unu amara awụla onye kpọga chineke kpọchie anya ndị nna nna anyị ha na-awụ ha mụọ nwa ha jụ ele ihe nwa a ga-ewu ele ihe nwa a ga-awụ ele ihe nwa a ga-awụ ha gba afa ha ahụ ụzọ ndị ọcha ewetara anyị agbara shọọ chineke n'ụdị religion agwaghịkwa gị na chineke anọghị anyị onwe anyị wụ ụmụ chineke the original ụmụ chineke bete ha bịa bịa mebie anyị ishi ndị nna nna anyị ha anabataghị ha ndị nna nna anyị ha lụsara ha ọgụ afọ iri atọ afọ iri atọ ndị ọcha afọ iri atọ now ọ wụ ụmụ igwu igwu ndị asafụ ha ahụ ndị na-agba nnama wụ ndị unu ga-abịa nọrọ na-ebe akwa shị e gburu ha ụmụ unu lia were ọnụ gị mee ụka lia were aka gị chere mgba ụmụ nwoke oge eruola ụmụ nwaanyị oge eruola ụmụ nwaanyị nọ n'army ụmụ nwaanyị nọ na police ụmụ nwaanyị nọ na n'ihe onye ọbụla nwere ike iwe a ụvụrụ ka a ga-eji chie ndị a because naanị ihe ga-achụ ha na-awụ ichere ha aka ọgụ na ebe anyị nọ ugbu a gọọmenti anyị enwe ike asị unu jeje lụma nụ ndị ọgụ mana gọọmenti anyị megara ihe ha kwesịrị ime but ịfụta bịa bịa kwuoru na okwu kpaa nji agwago unu sị unu jeje lụọ enweghị ike ime ya because o megidere mba o megidere iwu ndị ọjọọ na megaghị ọ ha wụ ndị tiga iwu ọ ha ndị mebiga iwu but gị abịakwa n'ime iwu ahụ a gwara gị sị na ị nwere the right for self defense ebe ahụ ka anyị shiri baa na ebe ị nwere the right for self defense mba ụwa niile ebe niile akwụkwọ United States of Biafra gọọmenti nọ nọ na-eche gị onwe gị wụ onye wụ citizen nọ n'ime obodo ahụ ka ị were that right of self defense bido kụwasawa ka ha etinye ya ọnụ final ọ bụrụ ma unu amaghị unu amara ọ bụ eziokwu sị na iwu sị gọọmenti anyị ekwula okwu ha ekwula akwụjie mmemaghị ihe ọgbaghara but gị onwe gị o nwe mgbe ị bidoro mee ihe ọgbaghara ahụ n'ụdị na a bịara gbuo nwa gị ya enwe mba ụwa ọ bụla ga-asị i mere ihe ọjọọ n'ege anụ ihe m kwuga ya mere oge eruola mgbe unu ga-elia chere ndị ọkụ aka mgba ọ kpamike lee m agwa unu ọ kwa ị hụrụ ebe ahụ Hope Uzodimma bi wụ ụyọ ka anyị enwe ike ifopụ ihe ndị ahụ ifopụ ha n'ụyọ ndị ahụ anyị enwere n'onwe anyị o anyị enwere n'onwe anyị ma ha ma Soludo ha ma Oluelemba ha ha ha nọrọ ala Biafra niile 40 states of Biafra enwe ike ije n'ụyọ anyị ahụ ha nọ na-akpọbata ndị ga-egbu anyị mee ha ha isi ọ chụọ ha ọsọ anyị enwere n'onwe anyị because ọ ha na ndị international community wụ ihe rụga anyị akpụrụka ọ bụrụ na Nigeria anyị emeriela Nigeria but ndị rụga anyị akpụrụka ugbu international community ndị ahụ werela nọmba 4 mee nọmba 1 were onye ha chọga achọga wụ Bola Tinubu a shị jide ya e gbuo ha ewere ya doma ya oche ka ha nwee ike na-apara ihe n'ala anyị gbuo anyị ha emegugbu ka e gbusacha anyị ka ha bịazie bịa bịa biri ebiri ọ bụrụ ma unu amaghị unu amara so ị ga na-ekwe ka ere ndụ abịa gbuo gị gaa na-akpọ ụmụ gị aka lee onye ka egbuola ya lee onye ka egbuola ya no ha were bọmbụ were nụ bọmbụ ha were ụta were nụ ụta ka ọ wụla ha ji bịa were ọhịa wuka unu baa n'ime ọhịa ahụ chụma ha onweghị ga-asị unu mere ihe ọjọọ baa n'ime ọhịa ahụ chụma ha ihe ihe ha jiri gbuo ndị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nọ n'ala anyị ka ha ghara iji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anyị mesie ha ike maranụ na ma ndị briten batara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ anyị ndị ma ya edoma ya ime ọhịa they couldn't do anything anyị ihe gbuga nwo ọkwa otu onye bekee anyị ndị sabo ekwugokwa okwu ya ụmụnne anyị wụ sabo ọkwa ha ji eje gwa ndị ọcha shi lekwa nga ha nọ ha ahụ ji mebie that 30 years anyị nọ na-agba ha kparakatam ọ wụ akwụkwọ edomara edoma now ele ndị wụ ndị iro gị ga-alụ ọgụ ka anyị nwere onwe gị from ndị ha kpọbara ndị ogbu ara ọbara anyị hụrụ anya ụwa niile ma na shi naijiria wụ ogbu ara ọbara gọọmenti ụmụnne anyị ahụ ndị lụga aka Ị mara nwo, ekwela shi aka ahụ lee elu again. Chụma nwo ebe ọbụla ha nọ, anwụghị your problem. Ndị shi nwo chịga achịga, ị mara nwo, anwụghị nsogbu ị nwere. Ha ndị wụbụ ndị bara aba a, mee ka ha mara shi ala ahụ ha bara o nweghị onye kpọrọ nwo bịa ee eh, and ọ wụghị ala nna ha. Oge ahụ eruola. Oge ahụ eruola. Leenụ, agwọ anọghị n'akịrịka, agwọ nọ n'ọnụ ụzọ. Oge ahụ eruola, agwọ nọ n'ọnụ ụzọ. Ọrụ na unu elie na-alụ ọgụ, anyị ndị nọ ebe a ewere ekpere, were ije ụkwụ, were ide akwụkwọ, were ego anyị na-aga ya wa ije. Ekpere aha na-awa ọkụ, ọ ihe Chineke chọrọ. O nweghị ọzọ. Anyị ndị wụ ndị nọ mba ụzọ ije, anyị agaghị abịa lụọ ọgụ, ihe anyị pawa ahụ. But unu ndị wụ ndị nọ n'ala nga agwọ ahụ nọ unu kwesịrị ibido ya wa ọgụ anyị ndị n'ụzọ ije ewere dere ederemede were ego were ekpere na-abaki unu up anyị emerie because anyị emeriela emerie ha azụ ka 5 percent journey ị ga-ekwe ka ị gagide ije gagide ije gagide ije gafee mmiri nta gafee mmiri imo kụọ elu kụọ aja ala kụọ aja elu bịaruo ala nna gị nyụọ naanị e, nkeji ise naanị ga-ekwere shi a nara gị ihe ị gara nkeji iri e, iri itenaanị na ise gabara onye hụrụ ihe rị kpa ahụ anyị awụghị ndị awụsa anyị awụghị ndị akpọ ishi ala anyị awụghị ndị nzuzu ọ wụ anyị wụ ụmụ chineke n'elu ụwa and chineke enyena anyị ihe a yọrọ ya eshi chineke nyere anyị ihe a yọrọ ya wụ 29th of November 2024 ọ bụrụ unu ma ihe e mere that day in the spirit nnụ ga-aghọta bikos Chineke mere ndị nwe obodo ha arahụ ụra ha nọ na-ajụ onwe ha shi ele ekpe o jiri mee ruo echi ọgwụ niile ha gwọrọ nkata ọjọọ niile ha kpara ha na-ajụ onwe ha shi ele ekpe o jiri mee dati ndị emecha jee jee kwuo ihe bikos ọ na iwu ha anyị kwughala anyị nwere n'obodo anyị na nke fọrọ afọ fọla ma gị ị ga-ekwe ka ndị abịabịa gbuo anyị inwe ike ekwe anyị na-ekpere ebe nnụ n'ọgụ ebe ahụ anyị na-eji ụkwụ nnụ n'ọgụ anyị gwaga ndị ụwa shi lekpe o jiri lekpe o jiri nnụ n'ọgụ anyị ji ego anyị edefuga akwụkwọ akụgala nwa aka ụzọ nnụ n'ọgụ ọ ya wee meriela destin ọ ya wee meriela ya mere onye ọbụla akpụkwala onwe ya ụgha ihe awụwa oge e ji akpọ ee eh, bịa nyerenụ anyị aka gọọmenti anyị kpọọ ime ugwu nna akpọ ndị nna akpọ ndị ọpụreshọn nke ọpụreshọn ha kpọ anwụ chere nwa ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ibe anyị ha kpọ anwụ anyị agbamamụ bikos obibi ya ka nọ ọ ka mma shi anyị lụrụ ọgụ mana anwụ dat o nwe ọgụ a lụga ụmụ 15 years ma a village ha chụ onye ọbụla ọsọ a na-eme ya eme ha mara shi nnụ chega nwụ they will not come Nigeria army ji bọmbụ ogbunigwe nọ jee chọọ ọnụ ka enu chụọ anụ lokeshọn nwụ bido nụ tụmanụ ke nwụ ha kpụọla nnụ kpụkwara nwụ oge ahụ eruola ha chọrọ ịtriga something that thing ha chọrọ itriga oge o ruola ha akana bet nkwa m kwere ha wụ ọnwụ ha ga-anwụ because ashị niile ha kpuchigidere ụmụ biafra ayerela oye n'etiti anwụ ụwa niile amara ha ndị ọjọọ ebubo niile ha boro maazị Nnamdi Kanu ugbu ọ nọ ha isi maazị Nnamdi Kanu ha kpọrọ ihe niile ha kpọrọ ugbu ụwa mba ụwa niile amara na ma ndị duhie ije ma ndị ha ha kwa arụghị ala ndị mara na bifo o doona ha anya na nshị ha ha ezoro ezo onwe ma ha ozuzo ọhụụ so ihe fọrọ ugbu ọ fọrọ ma gị this being said

Ezi onye nwe anyị na Chineke, Chineke nke ndị gboo, Chineke nke ụmụ Biafra, Chineke ụmụ ya na-akpọ ya aza, Chineke kwere nkwa mezuo ya, onye okwu ya na-anaghị ada n'ala. Chineke anyị kelere gị n'ụbọchị nke taa na iso na ndị nọ ndụ n'ala ndị dị ndụ. Ma Chineke anyị wụ ụmụ gị abịala idebe mezu okwu ahụ nke ị gwara anyị sị na anyị kwubi okwu na gị ga-emere anyị na anyị kụọ aka na ụzọ ga-emeghere anyị. Chineke anyị abịahụ naanị ịkụ aka anyị abịahụ naanị ikwubi okwu anyị bịara ka i mezuo ya kara ka anyị shiri yọọ. Anyị na-ekele gị Chineke nna na isi gọọmenti anyị United States of Biafra bido na Maazị Nnamdi Kanu, Simon Ekpa, Dr. Ngozi Orabueze. Chineke ka anyị na-ekele gị na Mother of the Nation i nyere anyị nwata ọbụla nwere nne Chineke enwe ike akwa akwa arịrị gị ewere nne nye anyị ya na-azọ anyị na-azọ ndị prezidenti anyị na-azọ ndị praịm minista anyị Chineke na-asị amamihe gị mkpuchi gị ọkụ eluigwe nke na-ekpuchi ndị gị ya kpuchiere anyị dr ngozi orabueze ihe ọ bụla ọ chọga chineke ya ruo ya aka ọsịsọ ọsịsọ ije ya akpakwala ya ahụhụ o jiri ihi anyị baa ihe ndị ọ chọghị ịba ihe ndị o nweghị any reason ịba ka ọ bụrụ na anyị wụ ndị a zọfụtara azọfụta chineke nna ndị shi anwụ wetara anyị okwu gị ma ha bịara nara anyị okwu gị rọọrọ anyị ashị shị anyị na imirikiti ka a kpọrọ ma ole ma ole ka a họpụtara mana ọ wụ ashị ihe okwu ahụ wụ imirikiti ka a họpụtara ole ma ole ka a kpọrọ ọ ya wụ okwu gị imirikiti ka a họpụtara ma ole ma ole ka a kpọrọ ọ ya mere ndị a kpọrọ like maazị Nnamdi Kanu like Simon Ekpa like Dr. Ngozi Orabueze na ndị anyị na ụmụ gị ndị kwere na gị ya eme a ga-eshi anyị ri few because onye a kpọrọ na imirikiti awụghị otu onye a kpọrọ na onye a họrọla awụghị otu ihe a wụcha ashị ha bịara bịa shịara anyị chineke ebe i mere ka ọ dị gị mma na anyị so na ndị a kpọrọ ya mere mgbe ọbụla anyị kwubiri okwu ị ga-aza anyị okwu ị ga-aza anyị ekpere n'ihi na ọ wụ nkwa i kwere anyị nkwa a nọ na ndị ị kpọrọ oku chineke wee m bịa n'ụbọchị a ribe ikwubi okwu n'ụbọchị taa wụ Sunday 17th of May 2026 afọ nke gị wụ Chineke nyere ndị dị ndụ akwụ m n'ime ụlọ m a Chineke na-ekwubi okwu n'isi ala United States of Biafra na-asị Chineke ndị iro niile nke batara n'ime ala ahụ ndị niile nke nyeere ha aka ha abata Chineke ha ahụkwala echi chineke na ọ wụghị otu ọ wụhụ mbụ m kpere ụdị ekpere a gị bụ chineke zara m ya o nweghị na-abịa ihu gị bịa ekpe ụwa chineke cheta mgbe ha bilitara ije a na mbụ mbụ ha baa n'okwu oke elu sị na ha ga-abịa pochafụ anyị chineke anọkwa m n'ime ụlọ m a kpere gị ekpere sị mgbe ha ga-ebilite njem a chineke ka ala meghee yoo ha chineke the first set of Nigeria military army bidoro ije a ala meghere yoo ha gị bụ chineke kpọrọkwara m eje ebe news nọ jekwa jee hụ shị ala ahụ m kpere ekpere ya eyoola ha ole ka m ga-ekwu ghara ibe ya mụ ekpe ekpere ọzọ shị chineke na ndị army ha baa n'obodo anyị chineke ha laba ha etetakwala chineke i mere ha labara gbaa kpere kpere kpere kpere ndị ọzọ e were ya kwuo m okwu mụ ejekwa jee hụ ya shị ihe ahụ m rịọrọ gị i meela chineke ụbọchị nke taa abịakwara m ikwubi okwu na otito na mbuli elu nke aha nsọ gị wee na-asị ka ha hawu ndị wụ ndị ọwụla boko haram ndị ọwụla wụ ndị egbu ara ọbara bara n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa ndị ọwụla wụ ndị bịara anyị agha ndị ọwụla ndị bịara nara ụmụ anyị ndụ ha n'ike ndị ahụ ndị a sị na ha gbara bọmbụ ndị kebaraba agbụwa isi chineke were isi ụmụaka gbuwa n'ala owere n'ala abịa n'ala enugwu ala biafra niile chineke oge ahụ eruola bilie n'ịbụ dike

akpọrọ otu ozi iri bilie ihe eji amara dike erula aka na-echi ụdọ bilie ihe eji amara dike erugo aka na-echi ụmụ biafra bilie ihe eji amara dike erugo chi ngozi orabueze bilie ihe eji amara dike erugo

internationally n'ime afrịka ebe ahụ ha sị ndị ọchịchị wụrụ itiri wụrụ ọchịchịrị chineke nna ụbọchị taa o nwere ndị ọchịchị nọ n'ime afrịka awụghịzi ọchịchịrị ha wụ ihe ha ebughị ibu mana ụjọ ka nọ ha n'ahụ ana m akụ aka na okpokoro na ụzọ ha niile. Ana m akụ aka n'International Doors. Ana m akụ aka na-akụ n'ọnụ ụzọ na ọfịs Donald Trump wee na-asị Chineke nna ndị a wụ ndị ị họpụtara na-asị dowa n'elu ụwa ka ha soro wee lụso ụmụ ekwensu ọgụ ndị a wụ ndị i mere ka ọnụ ruo ha n'okwu ka ụmụ gị wee nwere onwe ha ana m akụrụ ha aka n'ihu gị n'elu altar n'ụbọchị nke taa wee na-asị chineke nna enyekwala ha ezumike until ihe gbasara anyị awụrụ nsogbu nye obi ha bido ugbu a m na-ekpe ekpere agawa ihe gbasara anyị ha na-eri nri ọ ga na-akụ ha n'obi ha na-aga n'ije ọ ga na-akụ ha n'obi ha na-arahụ ụra ọ ga na-akụ ha n'obi chineke nna asị gị zipụ ndị mmụọ ozi ndị nọ ebe a ndị mmụọ ozi chineke ndị mụ na ha nọ n'ebe a ana m asị ka anụ

trọk ha ụmụnne m amaghịsị ihe ahụ wụ iji kaa ya ndụ amụsụ ka o chefuo ihe ọ chọrọ ime chineke anọ m ga-aga gwa m sị ọ bụ ihe a ka ha mere ya ma n'ụbọchị nke taa chineke nna ana m ekwubi okwu na-asị ihe ọ bụla ha mere n'ụbọchị ahụ ka Donald Trump chefuo the United States of Biafra ana m akagbu ha n'ike ha niile ana m akagbu ya n'ọbara nke Jizọs n'oge a wa Chineke ana m asị ebe ọbụla ha jere ihe ọbụla ha mere ihe ọbụla ha tiri

chi nke m ji aba chi nke m ji ebi mba chi nke gwara m okwu m ahụ ya ya na-emere m ya ana m asị nna otito ga-abịakwara gị o otito ga-abịara gị bịa bịa mee ya chineke otu i si eme ya a sị m ihe ọbụla bụ ihe ọbụla ha ji ha ebe bịa gbuo ụmụnne m nọ n'ala biafra niile 40 states of biafra chineke nna nke pụrụ ime ihe niile ma ọwụ ndị nọ na mba ụwa chi dị iche iche ndị ọbụla bụ ndị sị na ihe anyị na-eme na ala anyị na anyị ga-adị ndụ wee bịa ya chineke asị m ihe ọbụla ha ji ba ebe bịa gbuo anyị ha were ya gbuo onwe ha ha were ya gbuo onwe ha ha were ya gbuo onwe ha ha were ya gbuo onwe ha ha were ya gbuo onwe ya ezi onye nwe m na chineke ana m ekwubi okwu na-agwa ala united states of biafra ọ kachakwa ala owere nri ha riri wụrụ ha nshi mmiri ha ṅụrụ aṅụ wụrụla ha nshi nri ha shiri n'ala anyị wụrụla ha nshi akwụkwọ nri anyị ha riri wụrụla ha nshi bido ugbu a gawa chineke nri niile nọ n'ime ụlọ ha chineke asị m ya tụgharịa wụrụ nshi ya tụgharịa wụrụ nshi ya tụgharịa wụrụ nshi ha rie ya chineke ha bọla chi ha rie ya chineke ahụ ha fọkwala ha rie ya chineke every of their organ liver wụrụ ihe emebiri emebi wụrụ ihe emebiri emebi wụrụ ihe emebiri emebi ya dị ha n'ala chineke nna ọkwa gị gwara anyị sị ogbu mma ga-esi na mma ala ọgba egbe ga-esi n'egbe ala egbe ha ka ha ga-esi ala mma ha ka ha ga-esi ala

oh ancient of days oh ancient of days ana m ekwubi okwu n'isi ha ndị ahụ ha kpọbara chineke ha chụwa ha gbuo ha let them turn their swords let them turn their their guns n'ebe hope uzodimma nọ n'ebe ndị ọcha ahụ kpọbara ha nọ chineke nna ihe niile wụ ihe ekpuchiri ekpuchi ana m ekpughe ya n'ala ndị mmụọ ana m asị onwe ihe ọbụla bụ ihe nzuzo nke ga-eme again n'isi ụmụ biafra ihe niile nke ha kpara nkata nkata ọjọọ niile ha kpara chineke nna

mana nke ịtọ a ọ tọrọ ha because ha enwe ike atọ chi again n'ihi ya chineke nna ka ha ha wụ ndị niile wụ ndị nke anyị ndị sị na ihe ọma sara ha afọ ndị nọ na afọ nne ha gwọọ nshi chineke nna ana m asị ka ha ha wụ ndị niile kpọrọ onwe ha ụmụ biafra ndị na-agbasa this your project ma chineke nna asị m elu megide ala megide mmiri ha ṅụrụ aṅụ megide ihe megidere ndị fulani ya megide ha ebe ọbụla ha nọ n'elu ụwa ma ha nọ na mba mana ha nọ n'ụlọ ma ha nọ n'ụzọ ije ma ha nọ n'ụlọ ala bekee

ya were trigger to their heart ka ha mara ihe ha kwesịrị ime gọọmenti a ga-abịa lụrụ ha ọgụ a onwekwana gọọmenti ha nwere ebe ọbụla ihe ha ga-eme ọgụ a ha ga-alụ wụ obibi ihe anyị nọ n'ime ọgụ a ha ga-alụ ga-enyere gọọmenti United States of Biafra aka ihe niile awụrụ ihe ebiri ebi ya mere ana m agwa ha sị bilie bilie bilie bilie ana m akụ aka n'ime obi ndị okorobịa niile n'ime obi ndị agbọghọbịa niile nke nọ n'ala United States of Biafra 40 states of united states of biafra ana m akụ aka n'ime obi ha na-asị ụmụ okorobịa litanụ ụmụ agbọghọbịa litanụ ihe ahụ chineke kerere unu litanụ litanụ ndị mmụọ ozi ezipụla ndị mmụọ ozi Psalm 1 and I will read the family prayer to conclude this video. Blessed is the man that walketh not in the